Beni benias e beni benius a custu atòbiu nou de Boga Boxi, sa mandada in limba sarda, ca bollit donai boxi e logu a chini at scioberau de bivi, traballai e frincai in Sardigna. Sigheus su biaxi nostu in is comunus piticus de sa Sardigna, ca gherrant po no sparessi, in su coru citiu de s'isula, tra is logus ca parint siddaus in su tempus. Funt is custroxas in aintru, meda bortas pagus cannotas. Innui s'intzidu prus mannu non est su turismu a mutonis, ma su bùidu lassau de chini si nd'andat. Est ingui ca seus a imbati, in d-unu tretu ca at pertocau is comunidadis de su Meilogu e de sa Brabaxa, de sa Marmilla Arta e de su Barigadu. Corratzus de s'ìsula innui su fueddu de s'isterru est fintzas tropu fitianu. In Boruta biddixedda pitica de su Meilogu sa memoria istòrica cun is atrìvidus po sa cultura ca circat de torrai sa boxi e s'amostu a unu logu ca tenit meda de contai, prus a giossu in Seulu, in su coru de sa Brabàxia de Seulu, logu, ca est cannotu po sa longària stravanada de sa vida de is moradoris issus. Is montis faint de sfundu a isperimentus de economia de comunidadi e acatosidadi ca caminat a bellu. Bàini in sa costera a orienti de sa Marmilla Arta càstiat a su rinascimentu, traessu progetus ca acàpiant sa creatividadi de is giòvunus cun sa massaritzia ca fait a sustenni. Ula e Aidomajore in su Barigadu si incrarant in is costeras chietas de su lagu Omodeu, logus ca, tenint natura gallana e innui is comunidadis de inguni torrant a agatai sa frotza de su traballai impari e sa cuscièntzia de essi una bidda po donai unu sentidu 'onu a su sceberu de essi abarraus. Custos comunus non si frimant a sa resistèntzia, s'atrivint, esperimentant, faint, e a fateriendu s'amostant ca fintzas in is logus prus piticus podit nasci una bidea de benidori ca arrèscit is arrexinis in sa terra, in is contus e in is acàpius intra òminis e fèminas, ca lassant galu allutas is luxis in is domus e in is bias piticheddas. Boruta est unu centru nel cuore del Meilogu chi contat dughentoschimbanta abitantes ed est in fase de de pèrdida de abitantes semper più, infatti nois semus passados in vint'annos am in trint'annos amus praticamente dimezzadu sa popolatzione, no est mai istada una 'idda manna però unu nùmeru goi bàsciu de abitantes non si fit bidu mai. S'ùrtimu annu, duemilla e vinticuatru, amus àpidu unu saldo positivu, cioè amus àpidu un più due tra nuovi nati e mortos e custa cosa nos faghet isperare meda 'ene pro su futuru. Naramus chi ocannu puru est incomintzadu in su modu mezus, poite est nàschida poi de chimbe ses annus una pisedda e amus àpidu in pius unu trasferimentu de residentza chi at àpidu, insoma, semus già a pius duos a pius duos abitantes a s'incomintzu de su duamiza ventichimbe, quindi semus cuntentos e isperamus chi custu andamentu si potat potat èssere semper pius forte. Semus bistados sa prima 'idda chi at chi at fatu una comunidade energètica. A s'època no esistiat custu nòmene ancora, nois aimis ideadu de dare s'energia gratuitamente a sa populatzione cun d'una pala eòlica. una pala eolica de mille kilowatt alta setanta metros da ponnere e collocare in su monte de Pelau. Custu in su dua miza e doighi però poi est sutzessu chi tra fagher su progetu dua miza e doighi presentadu a sa Regione in su dua miza e doighi cando s'energia eniat pagada dae s'Enel a zero virgola ventisete centesimos E su momentu invece in cui est bistadu aprovadu su progetu dae sa Regione che sun passados ses annos. In custos ses annos purtroppo su incentivu pro sa produtzione de energia est passadu da vintisei centesimos a zero virgola zero zero e quindi custa cosa no at resu pius possibile continuare cun sa pala eolica. Tando amus poi ideadu unu sistema diversu chi est bistadu cussu de realizare impiantos fotovoltaicos, quindi amus dae prima resu indipendente totu sas istruturas pùblicas, quindi su comune, sa biblioteca, s'asilu, sa scuola elementare, su campu de càlcio, s'illuminatzione pùblica, su campu de calcetto, sa sala de teatro, amus fatu duos ristorantes chi sun autosufficientes energeticamente e custu l'amus fatu realizzende una linea intelligente chi unit totu custas istruturas, quindi deo utilizo s'energia chi mi servit in s'istrutura chi so impitende in cussu momentu. Amus fintzas creadu unu sistema de acùmulu cun baterias e quindi custa energia prodota podet èssere utilizada fintzas a de note. Semus poi fatende unu sistema de produtzione de energia pro sa populatzione. Bi sun como duas possibilidades de finantziamentu abertas, una regionale e una istatale, E quindi semus aisetende solu de cumprendere cale de sas duas resessimus a otennere e gai procedimus. Realizamus una comunitade de ottighento kilowatt chi est in gradu de dare totta s'energia a sa popolazione, s'energia de cui chi servit, ecco, chi servit a sa popolazione. E contamus intre ocannu de concludere custu procedimentu. Su fenòmenu de s'ispopolamentu est unu problema meda cumplessu poite pro a mie est pius unu problema culturale chi no econòmicu. Oramai in Sardigna non si faghent pius fizos, sa percentuale de fizos in Sardigna est ai minimi, ai minimi europei poite semus a zero virgola noe fizos a còpia contra, pro nàrrere, il due virgola due de àtera de sa Frantza, pro nàrrere, chi at adotadu invece misuras incentivantes, però in Sardigna ancora non si resessit a dare una risposta positiva nonostante bi sian misuras davvero interessantes, poite como, pro nàrrere, Unu a unu nuovo nato enit dadu unu contributo de circa seicentu euro a unu nuovo nato e al secondo nato de battochentos euros, chi est una cifra veramente importante. Quindi isperamus però chi totu custas cosas umpare pottana davvero aere effettos positivos po custu fenomeno, poite sa Sardigna est destinada in custu modu a diventare una regione de etzos e a dimezare sa populatzione in pagu tempus. Amus duos progetos interessantes aviados, unu est sa realizatzione de oto allògios de sa màssima classe energètica, allògios de grandìssima calidade chi nois amus a dare a còpias giòvanas chi detzident de ènnere a abitare in sa nostra 'idda. At a èssere unu bannu natzionale, poite nois no cherimus chi siat una misura sotziale, cioè podet èssere puru sotziale però nois cherimus chi sa zente chi 'enit a abitare inoghe siat motivada. De a beru cherfat cambiare vida, passare magari da una grande zittade e ennere a abitare in unu centru rurale, isperemus chi potat aere unu sucessu custa misura. Poi semus fatende parallelamente un'atera misura de ateros ses allogios chi custu puru daremus, amus a dare a giovanas copias, Isperende chi faghere arrivare a Boruta batòrdighi còpias giòvanas, magari cun duos fizos a testa, a còpia podet a beru risolvere totu sos problemas nostros. Nois semus in su centru intantu de su meilogu, quindi amus a duo chilometros totu sas biddas inue bi sunu ateros servizios, pro narrer tiesi cun sas iscolas, cun s'ispedale, sos ufficios publicos no. E poi in pius semus vicino a Tattari chi est a vinti chilometros a vinti minutos Ma semus vicino a totu duos sos aeroportos de Alghero e de Olbia, a baranta minutos de tempus, semus insomma a baranta minutos dae su mare, quindi sa centotrentunu est a bator chilometros, quindi semus collegados bene dae custu puntu de vista, quindi isperemus chi sa nostra 'idda potat resessere de abberu a a cambiare custu andamentu demograficu ecco. San Pietro di Sorres est unu monumentu, est istadu classificadu tra i monumenti natzionali fin dal milleottocentonovantotto ed est como accantu a sa cattedrale de Santu Pedru b'est unu monastero benedettino e ocannu est su settantesimu anniversario dae s'arrivo de sos padres E nois cun sos padres amus unu raportu pròpiu sinèrgicu, si narat in italianu, e quindi faghimus tantissimas initziativas umpare, pro nàrrere, in custas dies fimis in Milano in sa bit, Borsa Italiana del Turismo, pro promuòvere il turismo religioso de s'Abatzia Benedettina de Santu Pedru. Amus circa setanta posti letto, s'abatzia offrit accoglienza e ristoro a chie b'annat, cun d-unu pregiu chi est altamente competitivu, est una forma de turismo chi si narat esperientziale poite chie annat a Santu Pedru una 'olta non lu dimentica, non l'immentigat pius, ecco, est Una esperienza diversa rispetto a andare in qualsiasi àteru albergo o hotel. E, Santu Pedru est su fiore all'occhiello de sa nostra 'idda e faghimus tantas manifestatziones legadas a Santu Pedru, sa pius importante est La Bastida di Sorres, chi est una rievocatzione istòrica de sa batàllia cumbàtida tra aragonesi e sardi, sete batàllias bi sunt istadas e nois la rievocamus totu sos annos e La Bastida di Sorres est diventada e considerada tra le quindici rievocazioni storiche pius importantes de Italia.

Innoi, intra de is montis de sa parti bàscia de sa Barbàgia, in su coru de su Parcu de su Gennargentu, s'ospitalidadi no est una fòrmula turìstica. Est unu gestu naturali, istintivu, chi rendidi dogna bìsita, fintzas a sa prus crutza, un'esperièntzia funduda e memoràbili. Passillendi me is arrugas mudas e allichidias, intra is domus in pedra e is murales chi contant de vida e de resistèntzia, s'aferrat unu sentidu forti, Cussu de essi arricius. Non sceti acòllius. A pustis de una dì in Seulo, abarrat imprimida un'umanidadi genuina, sa gana de sa genti de si contai, de ascutai, de cumpartziri su sentidu fundudu de s'apartenèntzia. Innoi c'esti s'orgòlliu de amostai una bidda chi donat atentzioni cun fieresa a sa stòria de issa etotu a is traditzionis e a s'identidadi. Sa natura a fùrriu de Seulu est ispantosa e aspra, cumenti medas 'ortas acuntessit in is logus innui su tempus parrit de essi frimmau. Su territòriu est ricu de padentis, montis, benas, canyon e spèndulas, cumenti a sa spèndula famada de su Stampu 'e su Turrunu chi s'agatat in unu gùturu de monti birdi. Logus scrapeddaus de su bentu e de s'àcua, innui dogna furringoni contat una stòria chi currit me is annus intra de s'òmini e sa natura, chi ancora oi est bìvia cun arrespetu. Ma Seulu est fintzas unu logu de primaus, est unu de is comunus de sa Blue Zone sarda, unu de is cincu logus de su mundu innui s'agatat una longevidadi spantosa in sa genti chi ddoi bivit. Unu fatu chi no est sceti aina de istùdius scientìficus e de atentzioni internatzionali, ma chi fueddat de sa calidadi de sa vida, de sa manera de papai, de s'acàpiu cun sa terra, de su sentidu foti de sa comunidadi. Innoi si bivit po meda tempus e si bivit beni. E custa longevidadi est su sprigu de una manera de vida chi aguantat, chi s'amparat chi est scioberada dogna diri de chini at detzìdiu de abarrai o de torrai. In Seulu s'alenat un'energia muda ma poderosa, cussa de una comunidadi chi no si lassat binci. Is giòvunus traballant a costau de is bècius, acapiaus de una manera de biri foti meda. potai a innantis impari unu benidori in armonia cun s'ambienti e cun sa genti. Messaritzia de calidadi, allevamentu sustenìbili, produtzionis tìpicas cumenti a su melli, su casu, s'ollu de olia e is erbas officinalis funt sceti unus cantu de is mellus cosas de su territòriu. Innoi si traballat cun passioni e cun cura, pensendi a unu turismu chi andat a bellu, abistu, fatu de acàpius autènticus e non de nùmerus. A chini circat unu logu innui andai a bellu, innui su tempus torrat a essi un'alleau e no unu nemigu, Seulu donat una respusta crara. No est una bidda perfeta, is collegamentus non funt sempri fàtzilis, is servìtzius meda 'otas funt pagus, ma est una bidda chi no at mai pèrdiu is valoris de sa comunidadi. E fortzis est pròpriu in custa beridadi chi s'agatat s'arrichesa sua prus manna. Seulu at scioberau de crei in su benidori chentza de s'iscaresci de su passau, de donai a su bisiteri un'esperièntzia chi intrat a intru de s'ànima, fata de miradas berteras e de traditzionis chi bivint. Unu logu innui si benit po curiosidadi, ma si torrat po afetu, poita in Seulu, 'e berus, si bivit beni. Est una bidda chi immoi fait duxentusessanta abitantis. Sa populatzioni est calada meda poita ca in su in su setanta in su sessanta fiaus prus de sescentus, magari quasi setixentus. Poi nc'est stetia una migrazioni importanti meda e chi at potau a bellu a bellu sa bidda a a si ridui a a duxentussessanta abitantis. Is numerus si nanta ca custa bidda fra bint'annus, binticincu annus no ddu est prus. Deu pentzu chi is cosas ant a andai u' pagheddu diversamenti poita ca su su de bivi in custus logus est u Est una cosa chi unu sceberat poita ddi praxit unu stili de vida diferenti rispetu a su chi podet essi a bivi in d'una in d'una citadi. Certamenti bivi in d'una bidda aici pitia chi meda bortas est a tesu de su traballu portat a portat de isvantagius naraus is trasportus, sa sanidadi, Però ddu funt ddi funt poi cosas cosas bellas puru chi chi mancai in d'una citadi unu non tenit, quindi sa trancuillidadi, is logus e su sa genti e is contatus su cotidianu cun sa genti chi mancai in d'una citadi no no ddu est Sa cosa importanti pentzu chi siat a si rendat contu chini governat in sa Regione, in su Stadu, chi che chi custus logus non podint, non depint morri, poita chi custu custu logu, custus custas biddas morrint poi deu pentzu chi pagu tempus dopu ingitzat a morri sa is citadis, ingitzat a morri sa Sardegna puru, poita sa Sardegna non dda podeus pentzai cumenti unu logu innoi Sa gente est totu in Casteddu, in Sàssari, in pagu pagu in Oristàis, in Nuoro e in Olbia. Est sa fini de sa terra nostra, est sa fini de is traditzionis nostras. Is traditzionis funt, is depositàrius de is traditzionis funt, funt, funt, spessu funt in is biddas. Is logus de sa cultura spessu funt in is biddas. S'archeologia est, est, est in custa biddas. E sa produtzioni agrìcola puru est in custa biddas, poita ddoi est custu, custa cosa chi prima no eus nau, ma, eh, Innoi sa cosa 'e papai si fait innoi, si fait in custa biddas, chi nou tocat a nde dda betiri totu de cun is navis, cun is aereus, ma una sociedadi non podit bivi o pentzai de bivi betendi totu de foras. Quindi o inghitzaus a pentzai a cumenti risolvi custu problema de su spopolamentu, chi nou is problemas ant essi innoi seguramenti. in is pròssimus annus, però deu pentzu chi ant a tenni problemas innui ddoi est genti meda puru. Ddu depit essi unu momentu in cui unu potzat sceberai de beni a bivi in d'una bidda poita is vantàgius funt, inghitzant a essi importantis, deu ddu naru craramenti, ddu depit essi unu vantàgiu econòmicu puru, Poita innoi, immoi, non funt mancu nascendi pipius, nascit unu pipiu, duus pipius a s'annu, quindi su problema, narau, in su sessanta, in su setanta, nascint dexi, cuindixi, binti pipius, e meda, custus pipius funt diventaus mannus, funt andaus a bivi a Milano, funt andaus a bivi a Torino, funt andaus a bivi po traballu in atrus logus, immoi teneus u' atru problema, chi non ndi nascit, e quindi srebit chi bèngiat callincunu chi mancai iat bìviu, est bivendi in citadi E depit fai, depit scioberai de benni a benni a bivi innoi poita poita mancai su Stadu ddi fait u' sgraviu de is tassas poita e quindi custu portat u' vantaggiu chi podit compensai is svantaggius de tenni mancai innoi is fillus chi depint viaggiai po studiai e poi naturalmenti est importanti chi non si sigat a funt funt boghendindi totu Trasportus funtzionant non funtzionant beni, is istradas funt funt arrogadas e sa sanidadi no nc'est. E quindi custus funt tres cosas importantis. Immoi funt fadendi sa fibra, quindi custa cosa de sa fibra per esempiu si podit s'est risolvendi, sa fibra chi serbit a chini fait lavoro a distanza. Custa est una cosa importanti, però poi serbit a mantenni is servizius de base E custu non bastat ancora e srebit cancun'atra ricetta chi podit essi u' sgraviu in is tassas o u' vantagiu economicu chi podit portai una persona a nai, ok potzu andai, imoi dd'apu nau in inglesu, a bivi a Villaverde poita ca mi cumbenit, nci potzat mi cumbenit. Imoi seus ducentus sessanta, duamilla e binticuatru, circa ducentus sessanta, fiaus is primus de su novantunu novantadue, norantunu norantaduus fiaus cincucentus cuaranta mi parrit, in su sessanta cincuantacincu sessanta fiaus stetius prus de sescentus, capat seticentus. Immoi ita 'oit nai custu? 'oit nai ca de seticentus a ducentus sessanta, 'oit nai ca de tres domus immoi duas funt buidas, de custas duas assumancu una est quasi arruendindi. Poita, poita ca no nc'est prus nemus, e is fillus funt in atrus logus, mancai no rientrant, e quindi ita sucedit, sucedit chi is domus puru abbandonadas poi andant, andant a nd'arrui a bellu a bellu, custu est u' atru problema, est u' problema chi tenit, chini at tentu medas prus abitantis prima, u' comunu chi teniat cuatrucentus e imoi tenit trexentus Certu at perdiu su pròpriu però comunque sa sa maggior parte de is domos funt ancora cun genti cun genti aintru e invece custu est atru problema quindi tui fais su giru de sa bidda ddu funt bixaus interus bixaus bixaus chi no no nc'est nemus custa cosa chi ant fatu is lollai est una cosa intelligenti seguramenti però no penso chi potzat essi replicada in dogna logu E poi tocat a bi ingui puru cun is annus chi custa custa genti abarrat, poita deo biu in logus meda chi sa genti arribbat, arribbat abarrat u' annu, abarrat dus annus e poi si nd'andat, e poi un'atera cosa, a nosu non si srebint antzianus e, a nosu no si srebit genti de s'edadi mia, deo tengiu cincuantadus annus, a nosu si srebit genti Famìglias, genti chi de binticincu, trint'annus chi podit fai innoi una famìglia, fai fillus e abarrai innoi, poita una persona chi de sessant'annus, setant'annus, oh chi benit ddoi at su pròpriu, narai, però est andendi, naraus, in d'una in d'una in d'unu momentu de sa vida chi non non est ùtili cumenti una famìglia, cioè. Chi 'oliat sarvai biddas, nc'est sceti unu sistema, decidi de fai u' sforzu e de benni a bivi a innoi, de benni a bivi a Villaverde, de benni a bivi in Marmilla, de benni a bivi in qualunque, in atrus logus puru de del centro Sardegna e de zone interne. Poita, poita ca segundu mei si podit bivi, si bivi beni e e su stili de vida pentzu chi siat U bonu stilu de vida. E c'è genti bona. Ula est unu logu piticu, arricu de memòria, natura e identidadi, in su coru de sa Sardigna. S'agatat in su territòriu stòricu de su Barigau, a su costau de s'arriu Tirsu, su frùmini prus longu de s'ìsola, postu in unu logu naturali innui s'agatat sa pedra vulcànica de sa Trachite. Su nòmini sù est antigu, Ula, cumenti beniat nau fintzas a su milli otuxentus setanta, e sceti a pustis fiat stètiu aciuntu Tirso, pròpiu po s'acàpiu forti cun su frùmini. Innoi sa natura est espressada gràtzias a sa fortza e a sa bellesa de is logus, muntìgius, arrocas, costeras, baddis. In dogna arrenconi nci funt bisuras spantosas chi si sperdint in su paesàgiu e chi amainant cun sa bellesa insoru totu is abisiteris. Innoi sa preistòria, sa stòria de is romanus e de su Medioevu s'agatant in una chistioni intra de su passau e de su tempus de oi, a manera ca benit gana de scuberri sa stòria de unu logu arricu de contus. In su centru stòricu de sa bidda ci funt is crèsias de Santa Cruxi e de Santa Crara. Ma puru sa prus manna, cussa de Sant'Andria, costruia in su de diciaseti seculus in pedra de trachite, fata a manera gotico-aragonesa, chi contat de candu sa fidi e sa comunidadi fiant a sa parti prus de importu po sa genti de innoi. Un'atru signu de importu in Ula est sa diga de Santa Crara, costruia in su millinoixentu bintitres, de innui est nasciu puru su lagu Omodeu, chi fiat in cussus annus su bacinu artifitziali prus mannu de s'Europa, unu traballu mannu meda chi at sinniau unu tempus de tramudadura e industrializatzioni, difatis innoi est arribada po sa primu 'otta s'energia elètrica in Sardigna. Oi su bixinau disamparau de Santa Crara, cun domus sdarrutas e mudesa, parrit unu logu chentza tempus. Unu logu chi podit essi iscobertu torra e avalorau cumenti una ricchesa turistica de su territoriu. Mancai ci siat stetiu un impaghimentu de genti, oi ci funt cincucentu bividoris, Ula allogat unu spiritu autenticu, fatu de vida chi andat a innantis a bellu, de arrelatas e de amori po is arrexinis de chini bivit innoi. In Ula non si currit, si bivit. Su tzilleri de sa bidda est su centru de su mundu. Unu logu de atòbiu innui si fueddat, s'ascutat, s'arriri, innui s'agatat su sentidu de sa comunidadi, passillendi intra de is passadrojus chi currint acanta de su lagu e torrant a tziai a sa bidda, seus acumpangiaus de su fragu bellu de su murdegu e de carijoni e de totu is coloris de sa mancia mediterrànea. Ula est unu logu innui sa stòria, sa natura e sa comunidadi Si ponint impari po contai una vida de resistèntzia e ispera, una bidda chi arrennescit a andai a innantis gràtzias a sa genti chi ci creet, unu esèmpiu de una Sardigna chi est pronta a portai a innantis una manera noa de scuberri logus chi 'olint torrai a nasci. De prus mejore fumus in trinta triballende in Otzana, fut una bella una bella fortza po su periodu Chi purtroppo est benniu a mancare cando an serradu sos istabilimentos ca non sun resurtados o no an crèfiu comente narrer no an crèfiu po istudiare sistemas noos po criare ateros postos de triballu e fagher industrias noas mancari cun tecnologias prus avantzadas e prus pagu incuinantes, po poder azuare su territoriu giande triballu a totu sas biddas nostras, cosa chi como est bennia a mancare e chi in parte est causande fintzas custu s'ispopolamentu de sas biddas prus piticas, ma tocat a narrer ca fintzas sas biddas mannas Ant pèrdiu medas abitantes in custu perìodu, pre esèmpiu Ilartzi de chimbemila abitantes est calau a batumila e duos in su ziru de degh'annos e si sighit gosi tra chenta chentu chimbant'annos Bilartzi puru, segundu sos istùdios de custos iscientziados, tra virgoletas, Bilartzi puru, quindi at a èssere inesistente, ca est una 'idda ispopolada. E de una 'idda pitica comente sa nostra cheret narrer ca trinta istipendios a cropos de mille e chimbighentos o mille e setighentos euros a istipendios ogna mese incassaiat baranta chimbanta mila euros de de 'inari friscu chi si poniat in circolatzione in sa 'idda etotu e finas a cando ch'aiat negòtzios ca poi Fintzas sos negòtzios ant serradu cun s'aventu de sos supermarket, comente si naran, e prima abarraiat in bidda etotu custu inari, como invece andat direttamente in atteru atteru logu. E intantu cussos chimbanta mila euros su mese mancan. E sos fizos de sos operajos, zeo potzo narrer s'esempiu meu Sunt totu fora triballande, duas in Olbia e una in Casteddu, ca su triballu chi fain issas inoghe sunt tres pitzoccas e inoghe no non ch'est e non che nd'at supportu po ddas poder fai triballare e comente capitat a fizas mias capitat a totu sos zovanottos e sos zovanes de de sa 'idda, criccana su triballu in ue in ue b'est ca in bidda S'oferta mancat. E su triballu est sa fonte de de chi realizzat de sa positividade in una 'idda de sa de sa popolazione de abarrare de abarrare a bivere in sa 'idda e atteru sistema si non si triballat non che nd'at e ite biven poi sos zovanos cando nche morimus nois abarrana Senza triballare e senza nudda non si podent costruire mancu unu unu futuro ca no ca non tenent sas risorsas finanziarias po ddu faer. Po custu atòbiu puru eus acabau, gratzias po s'aer sighiu. Si torraus a biri sa cida chi enit, cun d'un'atòbiu nou de Boga boxi. chi cummente sèmpiri si boleis sinnallai eventus, fatus o acontus chi pentzais possant essi de caballu a ddus contai, scrieis-sì una lìtera a su giassu bogaboxi punto tv sitzigurru gmail punto com, poita seus innoi prus chi atru po intendi sa boxi de bosatrus.